Ndikuthekatu simunamudziwebe mkazi wanu. Kodi mumazitenga kuti mkazi wanu mumamudziwa 100%? Bwanji lero ndikudabwitseni olo ndikudzizimuseni pokuwuzani kunena kuti inutu simumamudziwa bwinobwino mkazi wanuyo ndichifukwa chake mumamuona ngati ndi ovuta amakonda kungolalata mwina mukuganiza zomusiya lero tikambirane njira 8 zimene zikuthandizeni kuti mumudziwitsitse bwino mkazi wanuyo njira yoyambirira when she talks a lot iyi ndiye ndi nkhani yayikulu eh, mkazi uja amangoyankhula amwene ndi wailesi ndi zodiac so chimachitika nchiyani akakhala kuti akumangoyankhula kwambiri sikuti ndi nthawi zonse zimene amakhala zonena kuti iyeyu ndiyoti akungodandaula akupanga complain or akupanga nag eti she's always nagging zizungu zimene azibambo amayankhula nkhani zina zimangokhala kunena kuti mzimayiyo akuyesesa kuti apange connect ndi inuyo inuyo simukumpasa attention so she's trying to connect herself to you so kuyankhula kuja nthawi zina kwa azimayi imakhala njira yopangira share zimene iwowo akuganiza kwa inuyo komano zangokhala kuti vuto ndi inuyo simmafuna kuti muzimvera zinthu zija chinthu cha namba 2 when she repeats the same issue akakhala kuti akungobwereza bwereza vuto lomwelo olo chinthu chomwecho akungobwereza bwereza so nthawi zina sikuti zimakhala zikutanthauza zonena kuti mkaziyo akufuna kuti mukangane ndi inuyo ayi nthawi zina zimangokhala zonena kuti iyeyo akupanga seek reassurance akufuna reassurance inuyo mumpange reassure kuti mmamukonda and mumpange reassure kuti you always care ndi zimene mkazi nthawi zina amangofuna azilandire kuchokera kwa inuyo so amangokhala nthawi zina akufunisisa kuti inuyo mumumvesese pa chinthu china chake or mwina mumuthandizire kumpezesa solution chifukwa chomwe mungadziwe nthawi zina ma unresolved feelings aja ndi amene amapangitsatu kuti chinthucho chizingobwerezedwabwerezedwa inuyo mwina simukupanga resolve vuto lakelo ndiye talidziweni mukalipanga address muona kuti vuto limenelo silibwerezedwanso chinthu cha namba 3 when she becomes emotional azimayi ambiritu amakhala emotional so nthawi zambiri sikuti nthawi ngati imeneyi zikutanthauza zonena kuti mzimayiyo ndiye kuti ndi ofooka ayi nthawi zambiri zimangokhala kunena kuti ah, mmenemo ndi mmene mzimayi amapangira process ma experiences and mukuyenera muwadziwitsitse kwambiri azimayi kunena kuti iwo zinthu zawo zambiri amagwiritsa ntchito ma emotions pomwe azibambo zinthu zawo zambiri amagwiritsa ntchito logic so those are two different things mukazimvetsetsa bwinobwino mkazi wanu ujaso azakhala osavuta kumumvetsetsa so chimafunikira ndikumvesesa musanayambe kupanga fix everything azimayi they prefer kuti muzingowamvesera akambe nkhani zawozo mungowamvesera mpaka amalize osati wangoyamba mwamudula kale azimayi sizimagwira mukatero chinthu cha namba 4 when she wants your time akakhala kuti mzimayiyo akufuna nthawi yanu so nthawi zina sikuti imangokhala activity ya nthawi yokhayo ayi nthawi zina zimakhala zonena kuti she simply wants to feel valued and important amangokhala kuti iyeyo akufuna amve kuti inuyo mmamukonda mmampanga value kuti iyeyo ndiofunikira kwa inuyo komanso nthawi zina presence yanuyo imatanthauza zinthu zambiri kwa iyeyo kusiyananso mwina ndi mphatso zodula zimene mungathe kumugulira ehe paja amanena kuti si jakuzi si nyumba yako komano ndikufuna chani ndikufuna chikondi chako so chikondi ndi chimene or presence time yanu ndi chimene nthawi zina chimatanthauza chachikulu kwambiri kusiyana ndi kumugulira ndege mkaziyo chinthu cha namba 5 when she notices small things tizinthu ting'onoting'ono so mukuyenera mudziwe kunena kuti mkazi nthawi zonse amapanga pay attention to detail ina iliyonse mawu anu amene inuyo mukuyankhula ma actions anu amene inuyo mukuonetsa kena kalikonse kakusintha ka behavior yanu tidzinthu ting'onoting'ono kwambiri kwa mkazi timatanthauzanso zinthu zazikulu so nthawi zina amatha kungokuonani mmene inuyo mwawerukira ku ntchito mwina iyeyo ndikuyamba kudandaula so mukuyenera mudziwe kunena kuti mkazi amapanga notice kwambiri tidzinthu ting'onoting'ono kwa inuyo chinthu cha namba 6 when she seeks reassurance mkazi ngati akufuna reassurance kuchokera kwa inuyo so si nthawi zonse zimene zimatanthauza kunena kuti iyeyo ndiye kuti alibe confidence iyayi kuti awanso ndiye amakhala ngati kuti samazidalira paokha nthawi zina zimakhala kuti iyeyo afuna adziwe kwa inuyo kuti mmamukonda komanso mmamuyamikira zintchito zabwino zimene iye amakugwirirani komanso iyeyo afuna angomva kuti ali secure mu relationship iyo nchifukwa yake nthawi zambiri muzamuona mzimayi akufuna reassurance kuchokera kwa mwamuna wake chinthu cha namba 7 when she is quiet kodi mzimayi nayenso to ama- amatha kungokhala chete ngati mmene mzibambo amakondera kupanga so chimakhala chani so osango- musangoganizira kunena kuti ndiye kuti pamene wakhala chete ndiye kuti chilichonse chili bwino kwa iyeyo ayi nthawi zina kukhala chete kuja imakhala njira imodzi yoti iyeyo wasweka mtima ali hurt or wakhumudwa kaya mwina watopa or akudikirira china chake kwa inuyo or akudikirirani inuyo kuti mupange notice kuti mzimayiyo wakhala chete so nthawi zina kungoyambisa kucheza ka gentle conversation kena kake zimatha kupanga a difference chinthu cha namba 8 chomwe chili chomalizira chimene chingakuthandizireni kuti mumdziwitsitse mkazi wanu when she corrects you mzimayiyo akakhala kuti akukukhonzani inuyo so nthawi zambiri mzimayi akamakukhonzani sikuti ndiye kuti iyeyo sakukulemekezani ayi komano nthawi zina amakhala kuti akungoyesetsanso naye mbali yake kuti apange improve relationship imeneyoyo or mwinanso akungoyesetsa kuti apange express a concern so nthawi zina zimafunikira inuyo mupange focus pa message chabeyo uthenga chabe before reacting eh, mmalo moti mupange react to the tone tone ya mkaziyo inuyo mungotenga uthengawo chabe kaye final thought mu video imeneyi musanayankhule kaye kuti mzimayi wangayu or mkazi wangayu ndi wovuta samandimvetsa olo ineyo sindimamumvesa nthawi zina zimafunika kuzifunsa kuti kodi ndatenga nthawi yokwanira kumvesesa iyeyu ma feelings ake kapena zimene